1998 president ataona kuchuluka kwa umbava anachosa ntchito inspector general patrick chikapa komanso army general kevin simwaka onsewa anachosedwa ntchito nthawi imodzi 1994 amuluzi omwewa anachosa ntchito mcwilliam lunguzi ngati inspector general 2012 atamwalira bingu joyce banda anachotsa Peter Mukhito ngati mkulu wa polisi 2020 Lazarus Chakwera anachotsa Duncan Mwapasa Isaac Norman wachiwiri kwa mkulu wa CID anamutumiza ku Likoma ngati OC Mr. Sten Chaima mkulu wa CID anamponya ku Rumphi that was demotion koma anthu amenewa sanapite ku khoti ku malawi army chakwera anachosa brigadier general sayenda chifukwa ndi mulomwe colonel richard chagonapanja major general elias mpaso brigadier enoch ntonya anachosedwa komanso kuzunzidwa ndi chakwera poti amachokera kumwera kunali brigadier desmond chawanda anazunzidwa ndi mcp akuti chifukwa anagwirapo ntchito ndi bingu lazarus chakwera anakweza udindo asilikali amene amalimbikitsa mademo 2019 inu mukudziwa kuti munthawi imeneja ku army kunali majeno amene amagwira ntchito ndi hrdc ndipo wathokoza kuti anathandiza kugwetsa boma la dpp anakwezedwa udindo mwachitsanzo general chikunkha soko 2019 anali director of operation ndi amene amatumiza asilikali ku nsewu kukateteza timothy mtambo chakwera atawina anamukweza udindo 2024 ndege itagwa sanatumiza asilikali ku chikangawa chikunkha soko amagwira ntchito ndi general mchungula harold dzoli komanso colonel rodrick mbalakumwendo asilikali amatumizidwa ku nsewu kukateteza zikwanje majeno amatsogolera zimenezi ndi amene ndatchulawo ndiye lero awachotsa ntchito akuthamangira ku khoti kukasuma komatu analephera kusaka ndege chilima anagona ntchire 24 hours black box inasowa mmalo moteteza malawi anali bize kuteteza azikwanje akuluakulu tinene zoona pano kafukufuku wa ndege sangende bwino ndi majeno amenewo awasunthe kupita malo ena chifukwa akakhala komweko asokoneza umboni anyamata kwa nsundwe amayika ma roadblock ngati dziko la nkhondo ku parliament matayala anaphwesedwa Namiwa anamenyedwa polisi kuona. Chitetezo chinali m'manja mwa anyamata azikwanje. Lero a Mutharika achosa makomishona onse amene amasekera zimenezi akuthamangira ku khoti kukatenga injunction komatu apm sakuwafuna chifukwa amateteza anyamata azikwanje akuluakulu army general ndi munthu waulemu msilikali wa nkhondo amalandira ulemu kumayi kuno koma zoona angaope anyamata azikwanje namiwa amamenyedwa ndi zigawenga za ma congress asilikali ali pomwepo majeno amene anatumiza anyamata amenewa asilikali kukateteza azikwanje ndikuwadziwa chikunkha soko general mchungula harold dzoole colonel rodrick mbalakumwendo ameneyu ndi nzake wa chimwendo ntchito yake inali yoteteza anyamata azikwanje pa tsiku limene anamenyedwa namiwa asilikali ankhondo amene atumizidwa ku msewu amachokera kwa mkulu ameneyu colonel rodrick mbalakumwendo nde lero apm akukana kunena kuti sakufuna kugwira ntchito ndi anthu amenewo akukakamira ndi kupita ku khoti kukatenga injunction commissioner emmanuel soko ku police headquarters anamanga peter mukhito for no reason amatumidwa ndi mcp ndipo nkhani itapita ku khoti inalibe umboni lero a mukhito ndi nduna yoyang'anira polisi akumva bwanji emmanuel soko akuluakulu limeneli likhale chenjezo kwa apolisi osalowerera ndale lero taonani mwatsala nokha amene amakutumani mphamvu zatha mwachidule ndikuwuzeni kuti majeno amene achotsedwa ku army amagwira ntchito ndi hrdc mu 2019 Profesa Mutharika akuzindikira kuopsa kogwira ntchito ndi anthu otere. Anzawo sanapite ku khoti atachotsedwa ndi Chakwera chifukwa aka sikoyamba akuluakulu ku Malawi Defence Force kusunthidwa. Chakwera atalowa pa mpando 2020 anachotsa ntchito Colonel Richard Chagonapanja amene ndi mlomwe brigadier general Blaise Saenda anamuchotsanso ndi mlomwe general Elias Mpaso brigadier Antonia anazunzidwa Desmond Chawanda Malawi Congress Party imachita blame chifukwa ndi alomwe Godfrey Itaye anachotsedwa ku Macra Dr. Collins Magalasi ku Mera Dalitso Kabambe anamuchosa contract isanathe just because amachokera ku Thyolo nde lero musalire chifukwa munaziyamba nokha bolanso azanuwo anali ophunzira koma inuyo munalowera certificate ya ubatizo akuluakulu history is the best teacher